zazisomo zochuluka amene cholinga chake ndikutipangabe ife ana ake kuti tilandire zotikonzekeretsa kumapeto a nthawi ino yapano sipokhapo okondedwa pamene akulekezera anzathu a chipembedzo cha satana pomakonzakonza njira zimene zingawononge miyoyo ya anthu tamvera ngati mukufika mu ofesi yayikulu ya united nations muli tizipinda tiwiri timene munthu umalowamo olopanda sukulu bola ngati uli ndi access yolankhulana ndi satana yolankhulana ndi ziwanda rumu imeneyi imatchedwa prayer room kapena kuti worship room imene makosana awa amene akukwera kaya mukuphunzira lero akakakukolani kuntundako mumapita kukachisi ameneyo kapena amene anakodwa kale amapita kukachisi ameneyo kukampembeza satana koma moonekera tsopano osati mchizirezire muchibisibisi ayi kumene tsopano mwa maphunziro Kumayamba kubwera maganizo akuti kukhala ngati Mulungu kulibe. Sizikumveka bwino kuti Mulunguyo amakhala pati. Kumayambano kulowa maganizo oti Bible ndi labodza. Koma mukachoka pa chipinda chimenecho palinso chipinda china chimene chimatchedwa kuti thinking room, chipinda chosausa kwambiri. Mukapita mu thinking room simukapezamo mipando kapena kuti muli zipangizo chilichonse chimene chili mmenemo munthu umangolowa mmenemo ndi kakope kako koti ukalembe mukalowa mchipinda chimenechi ziwanda zimabwera kudzayamba kupanga revelation mavumbulutso kupereka mavumbulutso kwa ma cabinet minister a mdierekezi kuchokera kumeneku ndi kumene tsopano mumatha kuona kuti mabungwe akuluakulu aku dziko lapansi akuyenda maprogramu amene ayendetsere tani bungwelo zimene ati achite zimene ati aphunzitsane munthu ukalowa mmenemo umangoyendamo ndiye mumafika poti kali pamwamba kwambiri pa chipinda pa nyumba imeneyi ndikuganiza kuti ndi floor yomaliza ndiye mumayima ndikumayang'ana mzinda kenako mumatsinzina mukatsinzina chimene mumapanga mmenemo ndi kumangoganiza basi thinking room kuchita meditate musayiwale baibulo likuti buku ili la chilamulo lisachoke paja ulingiriremo usiku ndicha nayenso mdyerekezi akuwatenga makosana amenewa kukakweza pa thinking room pamwamba atatengana mu timu zawo amasankha mmodzi apite mmenemo ndiye mmenemo ndi mmene mumakalowa anyamata ndi kuyamba kuganiza tsiku limenelo tikusinthana ndi malemu kofi annan akutsika ine ndikuta ndikukwera akuti yes brother ndikuti inde mbale wanga kakope wata wagwiriza ndiye kuti general assembly yatsala ni miyezi itatu choti iye akapangisha akalankhule mavumbulutso anji ampiri kodi zikumveka izi? devil amabwera ndi kudzayamba kulankhula mwa munthu chimene alankhulecho ndi chimene amapanga kukachipanga implement ku organization yakeyo akuluakulu eh, chipange chakuti chakuti chakuti chakuti. ndi anthu mumatha kuona kuti oh head department wathuyi ndi, ndi, ndi kaswiri kwambiri chifukwa watulutsa project ya mtundu wakuti wakuti wakuti yoti anthu tita tipange maganizo ndi mavumbulutso a mdyerekezi amatuluka mu chipinda chiti chimenecho tamverani maorganization ndi madepartment ambiri a dziko lapansi onse they are corrupted with the demonic power kotero kuti inu ndi ine kugwiramo ntchito mmenemu ndi chiopsezo chachikulu ndipo ndi- chili ndi kuthekera 80 to 75 percent kutichotsa pa uzimu wathu pamene tikugwira ntchito madipatimenti ambiri aku dziko lapansi chifukwa chani one ndalama tikudiyayo eni ake ndi masatanisi ndimene ndiyitenge kukayipereka chachikhumi ndimene ndiyitenge kulipirira ana anga sukulu kodi sikumveka tili pa chiopsezo chachikulu kumangodabwa kuti ntchito za mulungu sizikuyenda chani sizikuyenda moyo wanga wa uzimu sukuyenda cha Kupemphera kufuna ndili nako koma kukukanika. Kukukanika bwanji? Ndi chifukwa cha ukonde, satanic web, imene anaipanga ku dziko lapansi imene ana a Mulungu tayangikayangika mmenemo. Makosana tamverani, Yesu Khristu kuti atsike pa dziko lapansi anadziwa kuti ukondewu udzayalidwa, koma chifukwa chakuti Baibulo lidati anthu anga otchedwa dzina langa kutanthauza kuti mulungu ali ndi anthu ake ku ukondeko ndi ali ndi kuthekera kota kowapulumutsa koma musayiwale buku la chipangano chatsopano likulengeza kuti muzipulumutse nokha ku msampha wa mdierekezi kotero kuti ntchito ilipo tsopano ndi kudzipulumutsa chani wekha mwa njira ina undimve kulikonse kumene uli ndi udindo wako si udindo wa mulungu kukuwuza kuti chokako akungowunika kuopsa kwa malo osiyanasiyana amene mukukhala kugwira ntchito ndi kuyendako koma baibulo likulengeza kwa inu kuti muzipulumutse chani nokha ku misampha ya mdierekezi ife tili pano kungoulula misamphayo the department of saramanoa by grand grimoire 2 timoteo chapter number 4 Verse number 10. Wina atawerenga. Mawu ochepa kwambiri. Ndi mwapapeza.

atakonda dziko lino lapansi tamvera paulo sakuti dema ndamsiya tamverani baibo sili kuti ineyo dema ndamsiya koma dema wandita wandisiya ine wokondedwa ndi utumiki wa dema ku dziko lapansi umene ukukakamiza anthu kuti asiye mulungu Paulo akuti, Dema wandisiya atakonda dziko lino lapansi. Amayi ndi abambo, nthawi ino, kuchokera mu Department of Selamanoa, Mulungu afuna kuchenjezeni kuti tukali zokondweresa za dziko lapansi zimene zidakolapo Dema mpaka nakumusiya Paulo. Tamverani. dema asada paulo asadanene mawu akuti dema wandisiya asadalembe kalata yakuti dema wandisiya tamverani chimachitika cha anyamatawa adayenda kupita kokatumikira napita kukaphunzitsa mawu a mulungu kumaiko awo malinga ndi mmene mulungu adawatumira koma tsiku limenelo atafika mu mzinda wina kukhala ngati cha ku australia uko ndi amayenda dema amati akatuluka kupita kokatumikira amakakumana ndi zosangalatsa zimene zinali kuti kumene akamabwera amakhala kuti wadya zakudya zochokera ku misinja ya ku babulo maso ake aona ntchito za mdyerekezi ndiye zimakachita print mkati mwa maganizo aja a dema ndi kumachita comparing pakati pa kukhala mkhristu ndi kukhala mkunja dema zikamchulukira zoona zokondweretsa za mumzinda wa sydney akapita yapa zabwino zokoma zambiri uku zosangalatsa zambiri zimene maso ake amata amaona zimenezo zidakola moyo wa dema ndizo zimenenso lero zakola miyoyo ya anthu ambiri koma mukampu muno tamverani mudziwe ichi dema wandisiya atakonda dziko lino la cha lapansi so mdierekezi akudziwa kuti chikondwerero cha dziko lapansi ndi misampha imene imakola cha ambiri kodi zikumveka izi? inali nthawi imene dema adayamba kuchoka kumawu a mulungu ndikupita kumakaonera nawo masewera a mpira kodi mukundimva akaonera onera mpira basi ulendo kokatengana ndi paulo ulendo kokata mpaka anayamba kuta mkono tamvera Kuchokera mu buku la Grand Grimoire, pa mutu wakuti The Department of Saramanoa. Mundimvetse pano, okondedwa. Mukatsegula buku limeneli la Grand Grimoire, mumapezamo maulosi a zoopsa za mtsogolo zokhuza anthu ambiri. Mugwire mawu akuti zokhuza anthu ambiri. Satana mdyerekezi adaika mapulani m'buku la Grand Grimoire okhazikitsa zipembezo zimene zidzakhale ndi ziwanda zomakakopa anthu ambiri, anthu ambiriwo nkukhala mu chinthucho, chinthucho nkusanduka chipembezo. mverani okondedwa mwa zinthu 6 zili apa mundilole kuti 20 minutes yandisalirayi ndifotokozerepo za mpira ku dziko lapansi kuti ndi chani pakati pathu ndipo grand grimoire idadzodza bwanji masewera a mpira kodi mukundimva kodi zikumveka musayiwale chinthu ichi grand grimoire inalosera za chipembedzo cha mpira kudzera pansi pa mulungu juventus kodi zikumveka juventus ndi mulungu payekha amene akuchokera ku planet inu mukuiziwa planet imeneyi ameni mpingo ameni mpingo tamvera icho chipembedzo chimene ndikuyika lerochi amenetu ndi satana kunena chipembedzo chache cha mpira ku dziko lapansi mundimve mamemba advent amene ndi mamemba oyembekezera kulowa mu ufumu wa mulungu Akhirisitu a mipingo yonse ku dziko lapansi ndi mamemba a chipembezo cha Mulungu, koma Grand Grimoire inakhazikisa chipembezo cha mpira ndi kuchipanga empower ndi ziwanda mkatimo, ndipo mpirawo sumangothera mmaso, umalowa mpaka mu mtima ndikukakhala muja mu ubongo. kamukundimvetsa pano ndikukhala chipembedzo chinzache cha chipembedzo chimene inu mumapembedza cha mulungu icho chopambana kotero kuti mumakhala ndi kusankha pakati pa mulungu kapena masewera ampira kodi zikumveka zimene satana anaitenganso chimene chingati chigawo chimene chikusokoneza kunjako sindikunena ife kuno kukantiri kodi zikumveka ife tili bwinoko koma ndizotheka kuti wikiendi tatopa sande lija sitikupemphera titha kutuluka apa kupita pa trading kukaonera cha mpira ndikuganiza kuti palibe chimene cha- chavuta nga mpira ndi chimo mpira ndi vuto nga koma gilandi gilimowa ikunena kuti ndi chipembedzo chimene chidzakhazikika kutsogolo kwa nthawi kodi zikumveka zimenezi ndipo ochipanga chipembedzochi kuti chikule ndi anyamata omwe aja makabinet minista andiyerekezi ndi achieni ake achipembedzo cha mpira ndi chifukwa chake lero ndayima pano palibe kalabu ku dziko lapansi ya mpira imene mwini wake si freemason kulibe ndipo illuminati ikudalira kwambiri ku chipembedzo cha- cha mpira ku dziko lapansi kodi zikumveka izi chimenetu inu ndi ine lero anthu opemphera kuchokera mu zipembedzo zonse za dziko lapansi tiyenera kudziwa kunena kuti ni msampha umene mdyerekezi wautchera ku mapeto a nthawi kuti inu mukakhalenso masapota a madipatimenti a milungu ya ziwanda zoyimira malogo amene amakhala m'majezi a mipira kazikumveka kaya ameni pe timvane apa malamulo adzaswedwa tikadzakhazikisa chipembezo cha mpira ndipo tikadzaikamo chikoka chambiri kodi zikumveka izi so muzindimva munthuke sukulu palibe apa kazikumveka kaya pa zimenezi zikanamamveka bwino ndikadakhala kuti ine ndikuzilemba koma muchingerezi koma ine ndikuwerenga mu chinenero chanu mulungu akuthandizeni zoperewerazo mumve nawo kodi zikumveka izi ameni ndikudziwa kuti kutsogolo kwa nthawi zitheka ameni kufuna kumangiriramo zithunzi mmenezi kuti apanso nane ndiziponya nawo ndimakhumbira

zikomo chifukwa cha inu amene mukumva chichewa ku dziko lonse lapansi ameni ngati muli ndi azungu atanthauzireni ngati muli ndi achewa angulu angoni ayawo aku tanzania akuti atanthauzireni ndikunena panozi akunena kuti malamulo a mulungu adzaswedwa ngati tidzakhazikitsa chipembedzo chokhala ndi chikoka cha mpira amenewa ndi mawu amene ndatenga mu Grand Grimoire kuchokera pa tsamba lake la department of salamanoa kodi zikumveka now anapanga launch chipembedzo cha mpirachi ku dziko lapansi ndipo akunena kuti chidzatithandiza bwino bwino kulimbikitsa ndi kulambiritsa anthu ambiri milungu yosiyanasiyana muyimve statement chipembedzo cha mpiracho chidzatithandiza kulambiritsa milungu yosiyanasiyana ku dziko lonse lapansi kodi zikumveka statement imene ndi yoopsa tidzasonkhanitsa akhirisitu nakhala apawiri ngati tidzakhazikitsa chipembedzo cha mpira ndi kuchipatsa mphamvu ikuopsa bwa chipembedzo cha mpira chakoka mamembala a zipembedzo zonse kuphatikiza Seventh-day Adventist amasonkhana pamodzi pa stadium pansi pa chipembedzo chacha cha mpira kodi mukundimva koma chikuchokera kwa mulungu woopsa kwambiri juventa kodi zikumveka zimenezo amen amen kodi tili limodzi akunena kuti chimenechi chidzakhala chipembedzo chimene chidzasinthanitsa malamulo a mulungu ndi kuwasinthanitsira ku chikondwerero cha munthu kapena kuti chipembedzocho chidzayika pa sikelo malamulo aja a mulungu kodi zikumveka zimene ameni ndi chifukwa chake tachita tsoka ife kuno ku Malawi kuti mipira yambiri yabwinoyo imaonetsedwa madzulo sabata litatha litatha kodi zikumveka zimene ndiye timathamangira kukakhala mmasikirini kukaonera mipirayo ena kumene kumasangalala kuyang'ana kuti aa koma mpira uja uli lamulungu zili bwino a chipembedzo cha sande ndi kumasangalala kuti mpira uja uli sabata uli satani kodi zikumveka izi? chinachita kupangidwa kuti chithandizire kuwononga chipembedzo cha mulungu ku dziko lapansi ameni mpingo so inu ndi ine pano timveni pofuna kuti alambiritse ambiri mu chipembedzo cha mpiracho anagwiritsa ntchito malogo kodi mukundimva ndikukumbutseni kuti ku chipembedzo cha sataniki tili ndi kunali catherine baley ameneyo ndiye ndi designer wa malogo satanic designer wa malogo catherine baley ndikuuzeni makosana catherine baley amalowa nawo pa thinking room chifukwa iyenso ndi 33 degree ndi memba ku cabinet ya mdyerekezi kodi mukundimva ndiye iye ndi amene amalandira cha mavumbulutso ndi amene anabwera ndi logo imeneyi pa 6 september 2011 kudzayiyika m'gulu la anyamata amene anali kusakaniza mavairasi komanso kupanga mankhwala amene adzasokoneza tikamadzatsegulira ziwanda zokamenya nkhondo ku dziko lapansi ndiye anatulutsa saini chomwe mumayiona ya covid-19 kodi ndi chani chimenechi ndi dziko zija mmaziona zija ndi maplaneti makontinenti mmaziona zimakhala ngati ujeni kodi zikumveka amen mpingo ndi ameneyu ndi amene ali ndi ofesi akapita kumeneko timu yanu ikhala chani o timu ya ine ikhala barcelona kodi zikumveka eh? ndiye iyeyi ndi amene amapita tsopano ndikutenga logo kukayigulitsa kuti kumeneko ndi kaja mmakaona katayikidwa pati pano ndiye mundilole kuti ndichite nda angapo kuti atitsegule m'maso amen logo number one ndiye world cup amen mpingo kodi zikumveka zimenezo amen munayiona logo imene ija kunena kuti anajambula ndi dziko munaliona eti ndiye umu adayika manja imene imatchedwa kuti satanic arm imene inakagwira cha kodi mukundimva mmene amapanga launch chimene chija chimpira chija cha world cup panasonkhana makosana okhala ndi 33 degrees okwana 170 onse anabwera pamodzi padalibe bulutu pamenepo ayi okhaokha mfiti zikuluzikulu za dziko lapansi chifukwa mumapita kumeneko mutakonzeka ine kunalibe chifukwa ndisanabadwe komanso ndisadalowe sataniki ndizoti ndidazipeza zolembedwa kaya mukundimva kodi tamvera kunena kuti tidzayikamo mphamvu yogwetsa dziko lonse lapansi chifukwa satana pa logoyo ali ndi manja ake ozungulira kodi zikumveka koma amene adayimirira tsiku limeneli ndi kugwiriza chikapu chimenechi chi- chi- chimpira chimenechi anali munthu otchedwa philip costa anali 33 degree satanist kuchipereka ku dziko lathu lapansi kuti chimenechi chidzakhala chipembedzo chimene satana adzakhala kuti dziko lonse walita walifungatira kotera kuti mukamaona chithunzi cha world cup amaika ngati chikhwere pang'ono koma mkatikati muja mukaona kuti chimaoneka ngati manja agwiriza dziko ndiye dzikolo pakuti ndi lalaundi limafananafanananso ngati mpira yes koma manja azungulirawa eni yakewo amatcha kuti satanic arms kunena kuti chipembedzo cha dziko lonse lacha lapansi chimene chidzapanga unite akhristu onse bahai azasonkhana pamodzi ndi kukhala mchikondwerero kodi zikumveka shinto azasangalala pamodzi ndi wa seventh day chifukwa cha mpira adzayanjana posapota mipira kodi zikumveka kaya amen so tamvera ngati iweyo uli ndi malaya ndiye malaya ako anajambulapo cha world cup udziwe kuti wanyamula manja a satana kumbuyo kwako satanic arm kodi chimakukhuza bwa suvutika kufikiridwa ndi satana mdyerekezi ndichedwe pamene kuyipa kwa malogo ndi zitenje kaya chani zithunzi zimene zimakhala m'nsalu zanu zimene anthu amavala ku dziko lapansi zokhala ndi madizayini ndi zithunzi zosiyanasiyana ndi zakuti ndi access yapafupi kwambiri imene mdyerekezi amagwiritsa ntchito pofuna kukufikirani chifukwa chake pogula osangogulapo ayi ntchampani mwachita mwachiyang'ana komanso pemphero likhale pacha patsogolo kutinso mulungu akutseguleni maso mtima wanu ukagunda kuti a kachithunzi kakandidabwisa chovala choncho tandili tisiyeni kulankhula kwa mulungu komweko nanga inu mudala wako satani mukudzidziwa ndi kunena koma mulungu angakulankhuleni pogula chinthucho kamtima bii ndi kachithunzi kena kake kamene kali pa chovala chanucho kulankhula kwa mulungu mkutiko nkomweko mpingo kodi zikumveka izi na ngati mkhristu ku dziko lapansi sakufunika kusapota satana mu dzina lacha la mpira atayika chithunzi cha World Cup kudzanja tamvera department of salamanoa ikunena kuti iwo adzalambira ine mu chinsinsi kudutsa mumasewera ampira kazikumveka zimenezi ameni mpira tamvera kuchokera kwa mulungu Juventus Iyeyi akuchokera ku pulaneti yotchedwa Jupiter, ndi kumene amakhala Juventus kazikumveka kaya komatu musayiwale sanzanga okonda mpira kuti tili ndi timu Juve ine ndikunama ena ainu pano ndi masapota acha a Juve mulipa kapena amene mukundimva ndinu masapota acha a Juve ndi fano sindikudziwa paulo akuti kuphatikizika kwake nchani pakati pa kachisi wa mulungu ndi kachisi wacha zikuphatikana bwa kuti inu kukacha mamawa muvale juve nkumayenda musi mwavala juventus Kuphatikizika kwake kwa inu, Mkhristu, amene mukupita Kumwamba mutanyamula chimenechi, nkotani wokondedwa? Ndi njira imene Satana akuwonongera ambiri pamene tikufika kumapeto a nthawi ya pansi pano. Kodi zikumveka izi? Tandiloleni ndichite mothamanga, wokondedwa. Tamvera. chimene chimachitika nchani masewero a mpira akhala alipo kuchokera kalekale tamvera ngakhale mu ufumu wa roma mpira unalipo mu nyengo chimene paulo anali kutumikira Analankhula mofanizira pa masewero a Olympic. Iye adanena kuti ndalimbana nako kulimbana kwacha kwabwino, ndayesesa kuthamanga makani a liwiro. Kazikumveka zimenezi, tamverani okondedwa. Amati munthu akagonja pa masewero a finals, ogonjayo amamdula cha mutu ndiye mutuwo amaugwira ngati mmene mumaoneranso chidizaini cha world cup chija kuugwira chonchi ulendo kukaupereka kwa mfumu empire amene akulamulira nyengo imeneyi kotera kuti kafukufuku akunena kuti ma empire amene akhala alipo achina chakuti chakuti chakuti chakuti m'manyumba zawo mumakapezeka zimitu za anthu nkhani yosausa ndi anatoleratolera zigama zina za anthu amene adapanga zamphamvu koma adalephera adazitenga zigamazo ndikukaziikanso mu secret archives ndiye kuseli kwa secret archives mmene muli grand grimoire kumbuyo uku kuli room imene kumapangika chipembedzo choopsa cha moleki kumene asungwana aja amatchedwa masiste amapita kukagonedwa ndikutenga zimimba anawo ndikumakapanga human sacrifice as I'm talking un ikudziwa boma la roma likudziwa aliyense akudziwa amene ali pamwamba pa chipembedzo cha satana akudziwa zimene ndikunenazi ndipo chilipo tikunenapa tamvera nkhani yosausa pamene ma aborted babies akuperekedwa sacrifice kumeneko ngati chipembedzo cha moleki chimakazika masisitere wangati ali bwino wokondedwa tamvera nthawi yomweyo anyamata amene amanena kuti ife sitigona ndi masisiteriwo amawalowetsa kumbuyo kwa rumu imeneyi kumene kuli chithunzi ngati ichi pamwamba atalemba venus ndi amayika mphika pamenepo ndiye kuti mafadha ala makadino amayima pamenepo ndi kumaonera chithunzi cha bulumuvi ndi atchaje apukuse mpaka mmene mwanyamata aona nkhani yosausa makosana zikuchitika ku dziko lapansi pamene ife tiri ndi moyo. Musaganize kuti zinthu zili chimodzimodzi. Satana ali pa ntchito yokweza ufumu wake pansi pa nthaka, uku kwina akulepheretsa anthu kuti akalowe mu ufumu wa Mulungu. Kodi zikumveka zimenezi? Nkhani yosautsa. Arsenal, the Gunners. By Grand Grimoire, Department of Saramanoa. Tamverani. Satana nthawi zonse amafuna magazi. zimenezi ndi zolembera za mu grand grimoire ndipo dizaini ya mfuti imayimira chala chophera cha satana kodi zikumveka zimenezi ameni mpingo ameni ikuyimira chala cha satana chota

mwandimva ine ndiye kuti ilili mumaliona ukuli design ya mfutiyi ilili ndi dzanja kodi mukundimva ine Ndi- zimenetu akufotokozera akamakuphunzitsani ma 24 timatchula mafuta aja kaya mandimvetsa akamafotokozera za za zala ma 5 finger ma 5 star malogo akamakulowetsani mkalasi amayenera kukuphunzitsani ku sataniki kutanthauza kwa chinthucho ndiye ndikunenazi sizowerenga mu novelo koma zimene ndidaphunzitsidwa ku sataniki kuti inunso muzidziwe kuti iyi mfuti ndi dzanja ndi zala folo za mdierekezi zapanga chonchi chimodzi chata Mwandimvetsa, ndiye chala ichi mwini wakeyo mwini wakeyo amachitcha kuti chala chophera kodi zikumveka ine na kunalibe mfuti zaka zonse zimene mpingo wakhala ku dziko lapansi mpaka pamene anyamata ochokera ku kabineti ya mdierekezi amayamba kupanga mfuti mdziko la germany kaya zikumveka zimenezi No. atayipanga mfutiyo ndi pamene tsopano panabwera mawu akuti the gunners kapena kuti arsenal kodi zikumveka eti na timu ya arsenal ikuchita symbolize zipangizo zida zimene zimagwiritsidwa ntchito ku nkhondo now chida chilichonse chimene chimapita ku nkhondo chimapita kuti chikaphe osati kukapereka moyo kodi zikumveka eh? zikumveka eh? chimapita kuti chikata chikaphe chikakhetse cha mwazi kumene chikupitako ndiye mchaka cha 1888 munthu otchedwa makuzi bilemo ndi amene adapanga zida za nkhondo napanga mu dizaini ya dzanja la satana ndi kuliyerekezera kuti imeneyi ikhala mfuti ndipo mpaka lero kulibe dizaini ina ya mfuti ndi yomweyo basi amangosintha kuti chikhala chachikulu chikhala ngati chikupanga laundi koma design yake ndi iti ndi yomweyo chifukwa chani tsopano chikukhuzana ndi mpira mukamasapota arsenal mumakhala kuti Mukuyika moyo wanu, mzimu wanu, pa chikondwerero cha anthu ophedwa ku nkhondo. Zimakhala pa nyengo yathu imene ine ndakhala ndili wa sataniki mu chipembedzo cha satana mu zaka 17 tidali ndi anyamata amene special ndikupita kukatolera ma fresh body amene angophedwa kumene kuja kunkhondo chifukwa akufunika amen kodi zikumveka eti? thupi la fresh lakuti langofa kumene kuligwira ndi kulitola nthawi yomweyo ndi kulipalapala kulipanga grind kuti libweretse cha ufa ufa umenewo ndi umene ukusakidwa sakidwa mpaka lero umene tikuyenda nawo mu covid-19 mmene mitembo ina sikudziwika kuti ikuyenda bwanji nkhani yosausa ameni mpingo okondedwa tatsala pang'ono kufika kumwamba maso mwathu muyere chifukwa ufa umene umakathandizira akamakapanga chemical ija ya selo yotchedwa hek 293 imene amapangira zakudya kapena kuti mulengi wa zakudya kodi zikumveka amayi ndi abambo nkhani yosausa ndiyakuti inu Mukakhala kuti muli kusapota, ziwanda zimasapota nanu limodzi ngati mukusapota chipangizo chophera anthu. Kodi mutangoganiza mmene ndikufotokozerapo, mukufunika inu kuvala the gunners satanic finger yophera ili pa mtima panu ngati mkhristu chikufunika ngati kodi chikukuthandiza nchani chikuthandiza mwa inu kuyika ziwanda zimene sizimakhala ndi kuopsezera mukafuna kupanga choyipa kotero kuti kuyambira nthawi imene chipembedzo cha mpira kudusa mu arsenal chakhala chikutchuka kuzimangirira kwakhala kophweka ku dziko lapansi kafunseni apolisi akakutulutsireni data ya anthu amene akuzimangirira arsenal pakwawo pakwawo pakepa yalowa mpaka patchalichika pakwawo amen tikutulusa mitembo mu mpingo mwathu ya anyamata ongozimanga ndi mizimu ndi chipembedzo chimakhala kuti chikuchitika ku dziko la mdima ndi kumakavutisa anthu ine mwina nthawi ndilibe ndineneretu chaka chilichonse pansi pa thambo pamene otsogolera dziko akuikidwa amasayinira nawo mfundo za mu grand grimoire the department of saramanoa kuti adzapereka nsembe kudusa mu mpira tamvera chaka chilichonse dziko la malawi sililephera kutaya anthu folo kapena faivi ofera pa giraundi akamakaonera mpira kapena kufera mgiraundimo kapena kufa ali palaivi kodi zikumveka izi ndipo zimenezi zikuchitika dziko lonse la cha lapansi chinsinsi koma chili mkati chakuti anthu sadziwa bwino anthu kodi mwandimva iyi manchester united the red devils mukafika pa timu iyi yayu ma- maniyu Hey, nkhani yovuta nzanga anyamatawa nde sadazibise anachita kuneneratu kuti we are the red devils ndimanena kawirikawiri kuti ndikafika pa timu ya manchester united amandikumbusa kale langa ndimafuna ngati ndilire ngati mmene adafuna kundilizira m'baleyi tsiku lina kufika apa ndi kanthu kake kaja ndikunena kaja kete kete kete kundionesa guwa la nsembe la aztec napita wachisoni kucha mabale ucha akanaziwa chimachitika pamene paja anatikumbutsa masiku amene timatenga mi- mi- mi- matupi a anthu amo ulendo nawo kukwera pa sitepe namba cha 12 kukayikapo cha munthu anyamata atsikana ma red devils ndakuti akutenga mipeni kuta

ndiye iyi ndi imene imatchedwa three finger of death iyi iyi ndi imene mukayipeze ena adangoyika ngati chimanga pakati pa nkuchiyika uku uku nkupanga chonchi komabe ndi three finger chimakhala ngati chimanga ndi four komabe ndi chinga ndi chitatu three finger of death kodi zikumveka zimene nkhani yosausa yomweyi mukuiona apa ndi imene adangoyika kamutu ngati tambala nkukweza timalichowa chapa pa titatu umutu wa tambala iyi ni nkhuku three finger of death tili pa mavuto ku dziko lapansi zomvetsa chisoni kuti inu mudanyamula three finger of death iyi ulendo kukalowa mkachibokosi kukavota nkhani yovuta nkhani yosausa nkhani yavuta mpaka nakukalowa kukavotera three finger of the death apa mwayika mwaona makosana a maina awo akugona kachetechete pa chikwawa chathera pamenepo mnyamata wa ng'ombe zake nkhani yosausa ndi three finger of death anayenera abusawa adayenera mkuluyi adayenera achimwenewa kupereka nsembe chifukwa ndi three finger of the death zidakalipo imfa thawiratu bwera kwa ambuye nkhani ikuvuta sikuti zitha chimodzimodzi mayi ndi abambo tikuyenda m'masiku osausa komanso ovuta kwambiri kodi mukundimva kodi mukundimva ameni mpingo so iyiyi ndi logo imene ndiyovutanso kwambiri tamverani ngati muli ku- satanic temple kumeneko mumaphunzirako manslaughter manslaughter ndi chani mbale wanga chichewa chani kungopha anthu Aha. kumupha munthu koma mwamutani mwamuzinga ndiye imatchedwa kuti cha manslaughter symbol yakumene mumpititse munthu ku temple ya sataniki kokamupha kuti kumeneko munthuyo akaphedwa mu njira ya manslaughter ndiye kuti kumayenera kukhala kasaini kake kamene kaja kali ndi inu pa jezi ya Man U kodi zikumveka koma pokamupha munthuyo ndiye kuti pakuyenera kukhala the red devils atsikanawo a red devils ndi amene amadzola zija ndimazitcha kuti ndi apaka red lipstick umu ali pyu ndiye tampeza ku tchalitchi red devils aliko kumeneko ayenera ayenera koma Red Devils ili pacha ili pakama ndiye zinandisowetsa mtendere Ndikalowa tchalitchicho ndikapeza kuti akazi abusa ndi member wa Red Devils zili pyu kukamwa khani osamsokoneza akuyenerayi ndi mwana wa nkhosa wake uti Manchester the Red Devils kupha kukuchitika ku dziko lapansi okondedwa pamene mukusapota mudziwe kuti department of salamanoa ikuyika anoint ku department ya zamasewera ndipo inuyo muyenera kudziwa kuti si masimbol wamba si zinthu wamba akhristu tulukani mmenemo tamverani buku la chivumbulutso chapter number 18 1 2 3 4 kupita mmusi akuti wagwa wagwa babulo wasanduka mokhalamo mwa ziwanda ndi mbalame zonse zoda zodanidwa mmusimu akuti tulukani mmenemo anthu anga okondedwa tili pa ulendo ndiwofunika kutuluka kuzipembedzo zimene munangoziphatika mu dzina la masewera ngati mmene mudalowera anthu department of saramanoa pg3 imene pg3 imene inabweretsa ma nigerian movie mmakomo mpaka amayi ndi memba wa chipembedzo chimene kodi zikumveka zimene telemundo kodi tili limodzi amayi apa nkhani yovuta wakuti nyemba zakhala zikupserera chifukwa cha telemundo kodi zikumveka mashati akhala akuotchedwa adandiotchera kashati kanga ndakabisira apapa akuonera telemundo dofe basop chipembedzo holo wachi sichabu chituluke kodi zikumveka izi ngati mwana wanga unagula ichi ukamasamuka ndi chimene chichoke utani nacho upite nacho uzipita nacho uko The Department of Paramanowa, PG2. Nkhani yosausa. Mmene anthu timajoyina chipembedzo kuchokera mukuonera ndiye kuti amayamba kukamenya nkhondo imene tsopano imakayamba kuchita mind affected kuchokera kumamuvi amene tikuta tikuonera empowered by grand grimoire kazikumveka izi amayi ndi abambo kodi inu ndi ine madzulo ano tili pati tisazione zinthu zimenezo okondedwa ngati zinthu zota zophweka ayi ndi zoopsa komanso ndi zofunika inu ndi ine kuziziwa bwino wokondedwa ndi mdula amene imanchester united ndibwere pa the blue chelsea amen kodi grand grimoire department of paramanowa ikuti chani pa chitimu cha chelsea mawu akuti chelsea walibe ntchito mwandimva koma inu mukhale concentrate ni mawu akuti the blues si blue wa uniform ayi kodi mukundimva the blues samanena buluuyo ayi koma ndi satanic language imene imabwera kuti bariamu kapena kuti buluwale ndiyekuti akukoka inu kukatsegula ziwanda zikamenye nkhondo yopanda zida mowa kodi mukundimvetsa anthu ameni mpingo kuchokera nthawi imene timu imeneyi chaka cha 2000 ikuchoka ku ligi yaying'ono tsopano yayamba kukwera mu premier league sinkachita bwino koma idayamba kuonekera mu chaka cha cha 2000 kuti yamba kumakwera top 4 top 3 kenako yakwera lero mukuiona ili kwina kwake uku amene mumatsata za mpira koma mmene yakwerera imeneyo ndi mmenenso mowa wakulira ku dziko lapansi kulezera kwalowa ndi kukagwira ukapolo anyamata ang'onoang'ono a m'nyumba zathu kote kuti atizunza ife maadvent anyamata chifukwa chenicheni cha abambo nyumbamo a seventh day wo ndi sapota wa chelsea mowa ukusiyani bwa M'bale uja amati mukafuna kukonza mwana muyambe kukonza cha kholo. Ndiye iweyo mzibambo opembeza ndiwe sapota wa Chelsea, the Blues, Bluwale, mowa, kumwa. Ndiye mwana achita bwa. Ndi mmene kumwa kwata kwachulukira ku dziko lapansi. pamenenso chikupanga expand kuonjezera masapota ku dziko lapansi chitimu chimenechi mmene monse ndi mmene zikhuze zaka chaso zayamba kumangidwa every location ten meters iliyonse grand grimoa akuti aledzere kuti tisokoneze m'bado wa chaka chikubwera Kodi zikumveka zimenezi? Amayi ndi abambo, tiyeni tisamale izi zimene ndikufotokoza, ndi zimene ndidaona ndi maso anga ndi kuwerenga ineyo nkuzisunga, kuti mwina tsiku la lero Mulungu ankalidziwa, kuti ndikwanise kulichenjeza cha dziko lapansi. Okondedwa, ngati mowa ku dziko lapansi wakula uchidakwa, wakula wabwera chimodzi ndi kufika limodzi ndi pamene mpira wathandizira kuti ziwanda zimenezi ziyendecha limodzi atatanthauzira wina anati ayi kuonjezera pa mawu akuti the blues ndiye kuti mukunenanso blue opepera kodi mukundimva ndiye kuti mmene mukudzaza mu stadium ngati muli chelsea the grand grimowa department of salamanowa ziwanda zimata zimatuluka ndikumayenda mu stadium mmenemo ngati munali anthu 10000 amene samamwa mowa akamatuluka anthu 30 pa anthu amenewo akukayambira tucha kumwa mowa kodi zikumveka zimene zokondera ndi zimene satana akupanga tiyeni tituluke muti mmenemo anthu anga ngati mkhristu sitikuyenera kukhala mu chipembedzo china cha mpira koma ife tikhale opembedza mulungu yekha kotera kuti mipira yonse ku dziko lapansi matimu onse ampira ku dziko lapansi pamodzi ndi malogo awo ndi ma symbols a chipembedzo cha satana inu simukuyenera kuvala ngati nsalu kapena kuvala ngati malaya malayawo kapena kupita kukasonkhana mu msonkhano wa anthu ochimwa kodi zikumveka zimene amen mpingo ineyo ndimalize ndi timu iyi ngakhale kuti sindinafunike kuthera pamene barcelona kodi zikumveka zimene mala kuti barcelona eni yakewo ndi site mumadziwa zimene komanso mumadziwa kuti mayina amasitewo sanangobwera amabweranso pachaninso pa zifukwa zake zikumveka eh ameni mpingo ameni sitamvera barcelona amati amayi wa ana ambiri zikumveka eh? nkhani yosausa nkhani yovuta ndipo ana ambiri mu dziko la satana amabadwa ndiye pamenepa ndi phunziro palokha pamene tidzayambenso kuphunzira mmene ziwanda zimaperekera mimba m'makomo mwathu kuti ikabadwe mbewu ya satana yofungatiridwa ndi inu kuleredwa ndi inu mwanayo mpaka kubadwa ndi dzina ndi naini iye amayamba kuonesa zizindikiro zakuti mwanayu si mbewu yanu amakhala atayamba kuganiza zokumenyani atayamba kale kukunga mafaiti wayamba kale kutukana wayamba kale kulowerera wayamba kale kuba wayamba kale kuonesa chikhalidwe china cha chilendo up to the extent yokasuzumira amayi yake akamasamba wapita mwana ameneyo ndi mbewu ya ya satana imabwera pa pologalamu yomwe ija tikakhala pa mphasa kodi zikumveka izi makosana ameni ziwanda zotchedwa janani ndi zimene zimalowa kodi zikumveka izi tsopano mukagona abambo muzikhalako ndi chidwi mudzamva nthawi zina kumapazi kukhala ngati simunafunde blanket kukuzizira zizizizizi zikumveka eh? Aha. nde kuka- ukamaona ngati kukuzizira ndiye umapanga timapaziti piya ngati kuti ukufuna kukokera cha chofunda koma nthawi yomweyo umakhala kuti ukudzipinda mukhale ndi experience kuchoka lero ndikudziwa kuti ikuvutani inu ana a mulungu ndi opemphera ndipo mkulu ameneyu sangata sangabwere koma ndingokuwuzani kuti mudziwe chimene chimachitika kodi zikumveka nde mukadzipinda ndekuti nthawi imene mukufunya mapazi ngati mwagona muona kuti tulo ndiye tatani tatha pepani pali wana ndiye nthawi yomwe tsopano muona kuti zinthu zavuta zayimirira kuti pologalamu ija panakhala mphamvu zachilendo zakuti tikayika nayeyo nkuwafusa kuseli afotokoza bwino kuti koma dzana zinalibe pepani tamvera ichichichi mgwirizano mkumano umene uchitike pamenepa sulipo chifukwa cha inu koma satana akufuna mbewu yake anyamata asungwana amene akugwira ntchito mzipatala zina anganditchitire umboni pa zimene ndikufotokoza zikuti ana ena amene ndi mtayo otayidwa anamwalira anatayidwa anafa sikulobadwa anabadwa koma awkward ziboliboli kodi zikumveka eh? choti kuchigwira chikuoneka kuti si munthu china chake koma chikangophonya pang'ono pya kuti chatengerako majinsi a umunthu ndi pamene amabadwa ngati nda ngati munthu oyamwisa ndi inuyo odyesera ndi inuyo mwana uja mpaka kumanda kumakula muta zimenezi zimapezerera anthu amene mumakhala ndi mapemphero achibwana pogona ndichenjeze pemphero la pogona silo pemphera mutavula

nkhani yosautsa kodi zikumveka izi ndi zovuta izi adidas all day dream about sports the pyramid the ark kodi zikumveka eh? the adidas the way to 33 degree amakuyikira ni zimene kodi zikumveka zimene amayika titi zimene nkhani yosausa ukosi amene mpingo amayi ndi abambo ndi misampha ya ku dziko lapansi all day dream about it sports adidas ameni mpingo ameni nkhani yosausa tidzapakumba tsiku lina reebok palibe wotichotsa the 33 degree symbol

mwaiona imeneyo mwandiona mwaonayi imeneyo ndi reebok zimenezitu ndi zovala zimene anthu achipembedzo cha satana adazipanga anoint ndi kuzipereka ku dziko lapansi with a purpose to destroy the church kodi mukundimva makosana tisamale pamene tikuvala tisamale pamene tikukonda zinthu ndi zokongolatu zovala ndikunenazi ma replica zapamwamba kwambiri sizimangobwera zotchipa zovala anthu aja apamwamba kodi zikumveka zimene ameni koma inu mukandiyang'anisisa ine pamenepa sindikusoweka kufotokozerayi amen sindikusoweka kutani apa kufotokozerayi the power of fertility nkhani yosausa tikumane poduka mphepo azibambo ndi azimayi ameni mpingo ameni ameni mpingo nkhani yotani imene yosausa ameni nkhani yovuta nike kuchokera mu department of salamanowa mukasekula grand grimoire mukapeza zima symbol 8500 matimu ena sanabwere amene atakatengeko ma symbol ati amenewo kodi zikumveka koma makosana ndikale ndikudziwa kuti ndichi- ngati ndilephere kugula yanga ndichita yobwereka nane ndizipanga khete ndiziyo imodzi imodzi kodi zikumvekazi tizimuona pakuti akuti bwanji tichaone pamene papapa achina spati kodi zikumveka timuone liverpool kuti ndi ndani tizampeza pati pamene mukampeza kuti ndikambalame ndi amata mukalowa mu satanic temple akamakuphunzisa liverpool amakujambulirani msinje koma utayenda chonchi ndekuti uku ndikuya kumtunda uku ndikujani kumunsi ndiye mbalameyo amayiyika kuno madzi akuchoka kumtunda akuthamanga mbalame ikuyenda chokwera kupita njira ndi madziwa amati chani imene liverpool the spirit of against ikangochita apiye pa nyumba panu, makosana anzanu kulima pomwepo kukolola inu osakolola the spirit of against kodi zikumveka? malonda omwe akuyala anzanu kugulisa inu osata osagulisa chilichonse ngati muchite ndichosaukira kwambiri dzulo mmene anzanga amakagula malata mamawa anali 2500 lata limodzi koma ukamapita madzulo ukalipeza lakwera 4000 the spirit of against liverpool anointed by grand grimoire kodi zikumveka amayi nga tili pa ulendo koma zosautsa zili mbwe ku dziko lapansi zoti zitikhazike pansi nike ngati mwavala nike ngati mwavala nike ndiye kuti inuyo mwachongetsa amene mpingo ngati mwavala cha nike kumene mukundimva ndekuti inuyo mwatani mwachongetsa 45 demons zimayamba kulondola paja akampani mukalowa kutchalichi pa 45 demons zimene mwachongetsa kuti you are a member of that group zili apo tuyembekeze sinanga muno muli mphamvu alowanga akukudikirani kumphambayo mukangochoka pano akakujoyinaninso basi a- amaphunzira ati anaphunzitsa cha kutayira uko anaphunzitsa cha kutayira uko unati cha kutayira basi amkute mmutu mwanu basi kungotsala zimapepa chibaibulo neno lango mwachongetsa ah niyo sausamanga tikuyenda koma mmasiku otani omaliza amayi ndi bambo mundilole kuti ndimalize ndikapa chikondi cha mamuna kapena mkazi inu mukumudziwa Kappa tamvera Kappa ndi jezi amajambula chithunzi cha munthu wakhala mtsikana kodi mukundimva apaso mtsikana nayenso wataninso wakhala ndiye amaombana cha misana uyu amayang'ana uku manja wagwira uku uyuso amayang'ana uku manja wagwira uku onsewa amakhala cha chonchi chofunya koma atagundana cha misana kodi mukundimva eh? imene ija ndi simbo yosausa kwambiri imene pofuna kuiwonjezera symbol imeneyi imabwera ndi symbol ya open love yanyamuka yapita imeneyo yanyamuka the sign of ajata kaya mukundimva kaya kodi chimenechi chikufunika mkhristu abale achiika kumbuyo amayi nda abambo tili mmasiku ota omaliza mmene satana ali patsogolo kwambiri kuonesa zizindikiro zace ku dziko lapansi koma mukuzionazi mphamvu yace likulu lake lili pomwepo pa vatikani kuchokera mu grand grimoire mmene ziwanda zikutuluka kupita kwa anyamata a 31 32 33 degrees kudusa ku blue lodge ndi york rite ndi common go kukapanga luciferian cabinet kodi zikumveka eh? imene tsopano imatenga mauthenga ndi kumapitisa madepartment who kodi zikumveka zimene wfp aja imf zikuyenda kukafika kumene ndochita akakugwira ku imf tikuti ehe kutsogoloku tika imene imatchedwa kuti mumuti kadi kapena kuti digital money techipange practice ndikumene anakwerera mani achiwiri aja kukafika pacha nkhani yosausa kudusa mu kampani ya airtel mphanga anadusa kumene kodi zikumveka zimene ndakuti hepiyeni kudziko lapansi tithandize kuyambiratu kuwapanga anthu practice kuwalanda ndalama ndi anachita launch airtel money ku dziko lapansi nkhani yosautsa mayi ka bwino tatsala pang'ono kupita kwathu tiyeni tikonze mitima satana watuluka kudzenje kuonesera cha zinthu zake zonse tsopano pamene pang'onopang'ono koma mpingo ukangopita zifika povuta kwambiri mayi inu bambo mulungu akuthandizeni mpaka tsiku lina kulankhula ndingalankhula nthawi yaitali koma nkutheka kuti tikhoza kuwatopetsa komanso nthawi ikhoza kutithera ambuye akudalitseni mpaka tsiku lina amen mongokumbutsana mulungu sangaononge dziko asanaululire ana ake inafuna ndikakudziwitseni kuti no ndi chisankho cha ife ngati ana a mulungu kupanga zisankho pa moyo wathu Ah, yehova wakumwamba athandizire munthu amene kupanga zisankho mauthenga akuvumbwa komano kwatsala ndife kuti tipanga zisankho patokha mulungu wakumwamba akudalitseni kwina kulikonse kumene muli amen